Bhuel, tá beirt liom sa stiúideo anois le plé a dhéanamh ar scéalta móra nuachta na seachtaine seo agus sin iad Gráinne Ní Aodha, iriseoir leis an Journal agus Fergus Keane, scannánóir neamhspleách agus innealtóir. Fáilte romhaibh tráthnóna. Tosóimid le himeacht na Breataine. Fergus, cá háit eile a dtosófá ach le himeacht na Breataine? Tá muid ag caint air le píosa maith fada anois, faoiseamh sé mhí go leith bronnta ag an Aontas Eorpach ar Theresa May cad é mar a fheiceann tú ceist nó sáinn imeacht na Breataine anois? Yeah, bhuel, cuireadh síneadh solúbtha air. Má bhíonn vóta i bhfabhar an chomhaontú aistarrainge, tarlóidh sé níos luaithe. Ach an dtarlóidh sin? Ní tharlóidh.
I mean, go dtí seo ní raibh aon, níor tharla aon rud roimh an spriocdháta. go dtí seo agus ní tharlóidh sé roimh an spriocdháta. Ní tharlóidh aon rud roimh sé mhí, dar liomsa, roimh an tSamhain seo. Mar sin, an síleann tú go mbeidh siad páirteach i dtoghcháin na hEorpa agus sin uilig? Sea, agus sin an dainséar. Agus bhí an ceart ag an bhFrainc agus Macron a bheith cúramach mar gheall ar an sé mhí seo, dar liomsa, mar tá an dainséar anois go mbeidh an tAontas Eorpach ag díriú ar Breatimeacht fós ar sé mhí eile agus tá rudaí eile níos fearr gur féidir leo agus gur féidir linn díriú air you know tá cúrsaí eacnamaíochta níl sé rómhaith ar fud na hEorpa tá you know fadhbanna ón Rúis tá gach rud eile gur féidir leo a bheith ag díriú air ach anois beidh beimid ag díriú ar Breatimeacht. ar feadh sé mhí eile agus tá sé amaideach. An n-aontófá le Fergus, an síleann tusa nach nglacfar leis an mhargadh seo agus go mbeimid, b'fhéidir, ag bruach na haille arís i gceann sé mhí go leith? Tá sé, tá sé, tá sé beagnach indéanta domsa a feiceáil conas go. Glacfar leis an beart Breatimeachta seo is cuma cén rialtas atá i gceannas, is cuma cén ceannaire atá i gceannas ar na Tories, is cuma cén parlaimint atá againn. So má tharlaíonn toghchán sa Bhreatain sna sé mhí atá amach romhainn, agus tá daoine ag rá go seans go dtarlóidh sé seo, seans ceann, Má tharlaíonn sé, b'fhéidir, cúpla mí amach anseo, ní fheicim cén dream de MPs a bheadh sásta aontú taobh thiar de sórt fís Breatimeachta amháin, agus go háirithe ní an ceann seo atá ag Theresa May. Mar gheall air sin, tá sé deacair conas gu an todhchaí a fheiceáil amach anseo don Bhreatain. Faoi láthair tá Theresa May ag dul i mbun cainteanna le Jeremy Corbyn ag iarraidh brú a chur air, nó sórt margadh a dhéanamh leis, ionas go n-aontódh a dhream de MPs leis an margadh, leis an chomhaontú seo atá ag Theresa May. Agus níl sé sin, ní dóigh liom an aontófá leis seo, ach níl sé seo, níl sé sin eh, chun tarlú. Ní fheiceann tú go dtiocfaidh Corbyn agus May ar chomhréiteach de shórt éigin ach bhuel, tá muid ar fán leis sin. Tá sé níos coimpléascaí ná sin. Cén buntáiste atá do Jeremy Corbyn dá mba rud é go cabhraíonn sé le Theresa May? Sea, agus bhí sé cliste ó Theresa May é sin a dhéanamh, ag iarraidh an freasúra a tharraingt isteach agus an locht a bheith orthu chomh maith, ach níl an bluff á thógaint acu. An rud eile, an rud a dúradh roimh a tugadh an síneadh ama seo do Theresa May ná má tá síneadh ama ann, síneadh ama gearr, seans go mbeadh, an margadh seo, or go mbeadh an comhaontú seo in ann dul tríd Parlaimint na Breataine. Agus mar gheall, níl sé sin tar éis tarlú agus tá síneadh ama fada againn, tá daoine ag rá, b'fhéidir nach dtarlódh an Bhreatain, or an Breatimeachta seo ar chor ar bith. Tá seans maith ann go tiocfaidh muid go dtí an tríocha haonú lá de mí Deireadh Fómhair agus ní beidh aon athrú tagtha sa Pharlaimint. I ndáiríre, síleann tú go bhfanfaidh? Agus tá seans ann go mbeidh síneadh fada eile

tíonn tú féin agus é ráite agat a Ghráinne, tá tú ag déanamh go leanfaidh seo air ar feadh sé mhí go leith eile le cuidiú Dé tífidh muid dul chun cinn de shórt éigin tá mé ag caint ar na rudaí céanna lá i ndiaidh lae ach fágfaimid síneadh fada na Breataine agus tiocfaimid chuig síneadh fada na tíre seo agus an cinneadh seo atá déanta ag an Choimisiún um Chosaint Sonraí nach bhfuil sé de cheart agat go litreochadh comhlachtaí poiblí d'ainm i gceart le síneadh fada san áireamh. Cá seasann tú féin ar an cheist seo, Gráinne? Tá fada ar d'ainm féin. Tá tú sa chás liomsa, Fergus. Tá fada ag m'ainm féin, Ó Catháin, come on, yeah. Ó, yeah, sin é. Níl ceann ar bith ar m'ainm, so. Dhá fada ar m'ainm, ar an chéad ainm agus an dara, an sloinne atá agam. An tslí a fheicim, a mbreathnaím ar an, ar an sórt, an scéal seo ná díreach mar gheall gur rinneadh cinneadh nach sórt ceart, iomlán é síneadh fada, or gan síneadh fada, or síneadh fada a bheith ar d'ainm. Ní dóigh liom gur ciallaíonn sé sin go bhfuil an ceart ag na córais seo gan ligint do síneadh fada ar ainmneacha. B'fhéidir gur rud teicniúil atá ann mar nuair atá muid ag déileáil le the HSE agus na sórt institiúidí sean seo, sean go leor, tá na córais thar a bheith sean chomh maith. agus b'fhéidir gur rud a dtiocfaidh feabhas air le hama nuair atá feabhas, nuair atá na, na, sórt, an teicneolaíocht suas chun dáta gur féidir leo. Ach ar chóir brú a chur orthu an teicneolaíocht a thabhairt suas chun dáta agus cúpla bliain a thabhairt daofa? Táimid ag cur brú ar an chóras sláinte chun cúpla rudaí a athrú atá níos, tá oiread níos dáiríre agus níos tábhachtaí ná síneadh fada agus níl siad á dhéanamh so ní dóigh liom go n-oibreoidh sé sin. With all the problems that exist in the health service it's difficult to listen to this individual banging on about a fada, Fergus, Sin an méid a dúirt an Teachta Dála Timmy Dooley le linn do Chiarán Ó Cofaigh bheith ag caint ar an chlár Today with Seán O'Rourke goidé shíl tú den tuairim sin? Bhuel, ní aontóinn leis. I mean, is féidir leat dhá bhotún, you know, a réiteach, you know, san am céanna. I mean, níl dualgas ort, you know, just díriú ar bhotún amháin sa chóras. Agus just, tá sé dochreidte gur, em, go ndúirt an t-ospidéal sa Ghaillimh nach féidir leis an chóras, eh, síneadh fada a thógaint. I mean. you know, sa bhFrainc, is dócha go bhfuil bogearraí ann ansin a ghlacann le grave agus accent, you know, agus tá siad, you know. Agus cuireann sin an cheist, má tá duine ón Fhrainc ag déileáil ar, sa chóras sláinte againn anseo, nach ceadaítear na, na, sórt, na haccents sin ach an oiread?
Is fadhb é ní amháin d'Éireannaigh ach do dhaoine as tíortha eile a bhfuil na sínithe sin ann. Ach sa lá atá inniu ann is féidir leat síneadh fada a chur isteach i gach ríomhaire ansin, nó ar fón póca ag gach duine, so tá sé dochreidte really. Agus an n-aontófá le Éamon Ó Cuív, ar ndóigh tháinig Éamon Ó Cuív amach agus cháin sé go mór cuid cainte a chomhghleacaí, eisean ag rá go gcaithfear reachtaíocht a thabhairt isteach le le seo a chur ina cheart. Ní dóigh liom gur gur gur réiteach gach fadhb ná reachtaíocht a thabhairt isteach. Is féidir linn dá mba rud é go rinneamar é go ndéanfadh muid é sin, bheadh an iomarca reachtaíocht agus go mbeadh daoine ag sórt tabhairt neamhaird do chuid dó. Tá sé tábhachtach gur féidir linn rudaí a, rudaí a fheabhsú agus a réiteach gan reachtaíocht a thabhairt isteach agus ceapaim gur. seo ceann de na rudaí sin. Tá go leor daoine a déarfadh go bhfuil, go raibh beagán le bheith déanamh ag Ciarán, ag gearán faoi rud mar seo. Bhfuil muid ag déanamh rud ró mhór amach as seo? No, ní dóigh liom é mar is mar, mar a dúradh, is féidir linn déileáil le na fadhbanna móra ach ní chiallaíonn sé sin go dtabharfaidh muid neamhaird ar na rudaí beaga. Tá sórt scála de fhadhbanna agus is, tá sé ceart dúinn iad ar fad a fheiceáil agus a phlé.

Le cupla lá ó rinne Bord an FAI cur i láthair do Chomhchoiste Oireachtais ar chúrsaí spóirt Dé Céadaoin. Cumann na nImreoirí, an PFAI, i ndiaidh John Delaney agus an FAI a cháineadh. Tá an Leinster Senior League ag iarraidh ar a gcuid ball a dtuairimí a nochtadh faoi seo uilig sula ndeir siad féin aon rud. Níl siad ag rá aon rud go hoifigiúil go fóill. An Taoiseach fosta ag léiriú míshástachta inniu i leith an FAI 's John Delaney. Caithfidh an Bord éirí as.
Go
Braitheann sé sin ar cad tá, faoi láthair tá Sports Ireland ag coinneáil an t-airgead seo ón FAI mar gheall ar cad atá tar éis tarlú. Braitheann sé sin go hiomlán ar cad tá Sports Ireland ag iarraidh anois agus na ceisteanna nach raibh freagraithe sa coiste ar an Chéadaoin. Bhí tú féin ag amharc air, cad é a shíl tú de? Bhí sé dochreidte.
Bhí mé ag breathnú ar coiste eile, bhí Simon Harris ag coiste na sláinte agus mé ag streachailt le breathnú ar Delaney sa coiste eile, ní tharlaíonn sé sin. Bhí i bhfad níos suimiúla, is dócha. Go hiomlán agus bhí sé, bhí an dream spóirt ar taobh amháin den seomra nuachta ag breathnú air agus muidne sa seomra, san taobh eile den seomra ag breathnú air agus bhí, bhí sé dochreidte mar, mar sórt seisiún coiste agus na, na, bhí dhá rudaí idir lámha ag na TDs ansin, bhí siad ag iarraidh ceisteanna a chur ar an FAI agus ar Delaney agus freisin déileáil leis an Cúirt Uachtarach seo agus an sort an ruling a bhí tar éis tugtha i leith Angela Kerins agus bhí an méid sin srian, bhí na ceisteanna a bhíodar in ann cur srianta an méid sin nach, ní dóigh liom go raibh aon freagra, bhí i bhfad níos mó ceisteanna, cuirfidh mé ar an tslí sin, bhí i bhfad níos mó ceisteanna againn i ndiaidh an coiste ar an Céadaoin ná a bhí freagraí.
Agus cathaoirleach an choiste, Fergus O'Dowd, bhí sé iontach go deo cúramach, ní chaithfidh tú freagra a thabhairt ar sin, no, ní chaith, anois fan bomaite, ní chaithfidh tú agus é ag iarraidh sin a chur ina luí, raibh sé, raibh sé rud beag thar fóir. Bhuel, bhí mé ag breathnú air seo inniu agus an, an fadhb ná níl an méid sin, caithfidh siad ceisteanna a chur ar an FAI i dtaobh an, an, airgead atá á thabhairt ag an Stát, so sin an 2.9 milliún a thug an Stát don FAI. An 50 milliún eile a fhaigheann sé le na blianta anuas, níl aon smacht nó cumhachtaí ag an coiste seo an FAI a cheistiú agus tá sé sin dochreidte nach bhfuil an cumhacht sin ag an choiste. Agus tá siadsan i gcruachás chomh maith mar tá preasráiteas ó Three Ireland inniu you know, I mean, níl siad ag baint an airgid ach tá siad ag rá go gcaithfí, go gcaithfear an FAI gach toradh den bhfiosrúchán a chur i bhfeidhm, you know, chun an t-airgead a fháil.
Freisin, an rud a dúirt John Delaney ná ní raibh sé chun ceisteanna a fhreagairt mar a ról mar, mar cheannaire an FAI mar tá sé i ról nua anois. So má, sin ceist, thar a bheith tábhachtach amach anseo. Má cuirimse ceist, má cuirtear ceist ormsa dul isteach i gcoiste agus ceisteanna a fhreagairt mar iriseoir agus ansin cuirtear mé i ról nua mar chomhfhreagraí polaitiúil, ní, caithfidh mise ceisteanna a fhreagairt ar an ról a bhí agam cé go ndéanfadh, seans go bhfuil sin an rud tábhachtach atá nó go bhfuil na róil thar a bheith ar thar a bheith cosúil le chéile. Arbh fhiú an cruinniú, Fergus, nuair a amharcann tú. Níorbh fhiú.
Níorbh fhiú. Nuair a amharcann tú, ní raibh sé, ní raibh John Delaney a haon sásta freagraí a thabhairt, ar ndóigh, an ceart sin aige, chuaigh siad ansin go deonach, ach arbh fhiú an cruinniú. Tháinig rudaí eile amach as an chruinniú a d'ardaigh ceisteannaí fá bharr den FAI agus a leithéid. Bhuel, no, ní, níorbh fhiú an cruinniú really, I mean, masla a bhí ann don chruinniú. you know an an saghas nach raibh John Delaney sásta aon fhreagair aon aon freagra a thabhairt d'aon cheist agus dar liomsa tá dualgas ar an stát anois I mean tugann an stát a lán airgead don Sport Ireland do do don FAI agus agus agus caithfear rialacha a chur i bhfeidhm anois Ach ar chomhairle dlí a dhiúltaigh sé labhairt so mar sin Bhuel I mean is leathscéal a bhí ann, an Kerins Case, like níl, níl aon, níl na himpleachtaí ón Kerins Case soiléir fós ach dhein sé leathscéal. Tá sé fós idir lámha ag an Chúirt Uachtarach. Bhí sé ag úsáid é sin mar leathscéal, dar liomsa, you know gan aon rud a fhreagairt mar níl sé soiléir, you know agus deirtear, you know go mbeidh an Kerins Case difriúil ó seo amach ach, you know caithfear rialacha a chur i bhfeidhm. Má, má, má bhíonn an Stát ag tabhairt an méid sin airgid don FAI nó aon, aon eagraíocht eile, caithfear na, na ceisteanna a fhreagairt agus níos mó freagracht. Tá ceisteannaí fosta fán méid ama atá caite ag cuid de na baill ar an bhord seo agus b'fhéidir gur seo anois an t-am eh, le athstruchtúrú a dhéanamh ar an bhord agus daoine úra a ligint isteach. Cuireadh ceist ag cuid, eh, cuid amháin den coiste cuireadh ceist an éireoidh na baill den Bhord as dá mba rud é gur raibh sé sin chun cinntiú go dtabharfadh an t-airgead ar ais don FAI agus níor dúradar go ndéanfadh siad é sin ach níor dúradar nach dtarlódh sé ach an oiread. So ceapaim go bhfuil siad chun iarracht gach rud gur féidir leo a dhéanamh gan é sin a dhéanamh ach má thagann sé, tá an tá an dara chuid den funding seo le teacht i mí Lúnasa agus má thagann sé go dtí mí mí Iúil agus níl sé níl aon athrú tagtha ar an scéal, b'fhéidir go bhfeicfidh muid baill ag éirí as ansin. An cheist a chuirfeadh mise i ndiaidh an ceapaim go raibh an Coiste tábhachtach mar chonaiceamar iad, ag diúltú ceisteanna a fhreagairt go poiblí agus ceapann go bhfuil sé sin tábhachtach don phobal a fheiceáil. Bhuel, sea, tá an ceart agat. Agus chonaic muid go leor easpa eolais ag an Bhord fá gnoithí a ba chóir daofa a bheith, b'fhéidir, eolach faoi. Agus freisin, agus níor, so ní raibh na freagraí ar na, ag na ceisteanna seo acu agus nuair a bhí, b'fhéidir gur, ní raibh siad sásta an t-eolas sin a thabhairt. So an ceist. ina dhiaidh sin ná cé atá i gceannas ar rialúchán nó ar smacht a choimeád ar an FAI, mar bhí fadhb airgid acu agus níl sé soiléir cén fáth go raibh an fadhb airgid sin ann agus anois níl an fear a réitigh an fadhb sin, John Delaney, ar ag barr an FAI arís, ní bheidh sé in ann an rud sin a dhéanamh arís so conas a. coimeádfaimid súil air sin. Bogfaidh muid ar aghaidh agus níl agam ach bomaite ar an cheann seo. Gheobhaidh mé tuairim an duine uaibh. Cad é mar a sheasann sibh ar scéal Julian Assange? Ar chóir é a eiseachadadh go Meiriceá, Fergus?
Bhuel, I mean, tá sé an-ait. I mean, bhí, tá a lán ceisteanna anseo do daoine, you know, go bhfuil, you know, gur mhaith leo comhcheilg agus scéalta comhcheilg. Like, cén fáth gur thréig siad Julian Assange anois? you know, go tobann. Agus ceisteanna eile atá agamsa ná, cén fáth gur féidir le ambasáid tearmann a thabhairt do duine ar feadh sé bhliain? You know, tá sé saghas amadach agus caithfear na rialacha, féachaint ar na rialacha sin agus gur féidir le daoine é sin agus an, you know, ó thaobh dlí de, you know. Tú fhéin a Ghráinne? Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfaigheann gach duine sórt, seans a ainm féin a chosaint agus ceapaim go bhfuil Julian Assange in limbo aisteach ar feadh na blianta sula seo. Beidh sé go maith críoch éigint a fheiceáil don scéal seo ar bhealach amháin nó bealach eile mar tá daoine ag caint faoi leis na blianta anuas. Ceart go leor, a chairde, fágfaimid ansin é ach míle buíochas libh beirt as a bheith linn ar Phainéal na hAoine ag amharc siar ar na scéalta móra a bhí sa nuacht le seachtain, Gráinne Ní Aodha, iriseoir leis an Journal agus Fergus Keane, scannánóir neamhspleách agus innealtóir, míle buíochas, maith agat. Ah!
Ar deireadh! Cupán deas tae agus an clár raidió is ansa liom. Bhur gcéad fáilte go Tús Áite, is mise Michelle Nic Grianna.